e kɔrɔmusow ma se ne la o kuma tɛ e ma fitininin minɛrinin ko nin den tɛ ka ne piège dɛ c'est-à-dire ni ne ma n cogo dɔn denmisɛnnin fitini minɛriw u ɲɛ bɛ ka don n na i e sina i e nana mun ɲini yan ne kun fɔri wari parce que n bɛ ka yɛlɛ n'u ye n bɛ ka ɲɛ dayɛlɛ n'u ye k'u hakili ka ɲɛ zena kana to ka na nɔ fiyansa zena sa o tuma ne ye kisɛ minnu fɔ i ɲɛna e y'a fɔ kaja ye da ne ma foyi fɔ kaja ye m'o fɔ kaja ye cogo di ne nana dɔrɔn kaja ye ne atake a bɛ ka ne neni a bɛ ka ne dɔgɔya kaja to yen sa kaja ye hasidi de a tɛ mɔgɔ de fɛ a tɛ mɔgɔ fɛ dɛ nin den ɲɛ jalen paseke n ye karo di a kɔrɔkɛ ma k'a fɔ k'a ma n'o revansi la a bɛ bara na n'i b'a fɛ an ka ko ka resi parce que n'a ye e ye dɔrɔn a bɛ sɔn ka sɔmi an na ne tɛ ne dun t'a fɛ a ka sɔmi an na n bɛ nimero d'i ma wala i ka se ka n sɔrɔ cogo min na telefɔni tɛ ne bolo e bɛ nimero di ne ma cogo di n'i ye den nɛ duba ye yɔrɔ yɔrɔ i kɔrɔsi a la nin minɛrinin fitini fitininin n bɛ nimero sɛbɛn k'a d'i ma y'a mɛn nimo e k'a sɛbɛn kunkolo kunkolo bɛ yen e kunkolo bɛ ka ban awɔ An se la mɛ n bɛ fu siri nin den in ka ko la n b'a yira la je suis capable de faire quoi dans ma vie a ta 75 06 85 e tɛ e ka misɛn ne ka vi la e kɔrɔmusow ma se ne la o kuma tɛ e ma fitinin minɛrinin minɛr Zena i bɛ na an bɛ kuma in tɔ fɔ yan parce que an bɛ to kuma dɔrɔn kaja bɛ sɔn ka bɔ a bɛ bɔ a kalama n y'a f'i ye cogo min i bɛ nimoro in ta dɔrɔn ni min bɛ yen an bɛ to ka ɲɔgɔn wele ka kuma wala an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min i y'a mɛn. fo ka taa wuli nin den in na kare in kɔnɔ yan de a bɛ sɛgɛn a bɛ boli f'a bɛ sa a tɛ ɲinɛ ne kɔ f'a bɛ sa. i ka kuma fɔra dɔrɔn a bɛ k'a f'i ma tuyi tuyi a b'i ɲinɛ a bɛ k'a f'i ma tuyi tuyi ye jumɛn ne yɛrɛ ma fɛn faamu tuyi in na. i bɛ tiɲɛ dɔn wa an ka pan tuyi in kunna bari ne t'a fɛ k'o mɛn yɛrɛ n y'a f'i ye cogo min dɔrɔn i y'a mɛn.

kɔkɛ n tɛ ji bɔ k'a d'i ma bi n tɛ ji bɔ k'a d'i ma sini n'a ka di i ka ko n'a man di i kana ko n'a ka di i ka sa kaja wuli i ka ji bɔ k'a di yan n ka taa n ko kɔkɛ n bɛ nɛri de kan dɛ n'i ma bɔ n kɛrɛfɛ n bɛ se ka ko bɛɛ k'i la n bɛ yɔrɔ min na kaja n bɛ fɛn kelen f'i ye n'i ma wuli ka ji bɔ k'a di yan n ka taa n ko n b'i ka minɛnw bɔ k'a fili kɛnɛma kɛnɛ filɛ so boli kɛnɛ filɛ kɔkɛ e tɛ cɛ de ye wa n ka minɛnw ta i k'a labɔ kɛ kaja n'i ma ne bonya i bɛ halaki walayi bilayi ne y'i cɛ de ye kɔkɛ ne mako b'e la k'e bonya cɛ minnu bɛ bonya o n'e de tɛ kelen ye sa ok problème t'a la ne man ka bonya ne man ka bonya kɔkɛ i bɛ min na nin fɛn fɛn n'a tolila a kasa bɛ bɔ n'a tolila a kasa bɛ bɔ vraiment n'a tolila a kasa bɛ bɔ e fana i bɛ min na i bɛ jugusagoya min na a bɛɛ bɛ yan n'a tolila a kasa bɛ bɔ ne kaja e e tutu e mɛ e yɛrɛ de ma wata ye mɛ e de ma e toi ça c'est du n'importe quoi kɔkɛ n bɛ ko jir'i la f'i bɛ sa kɔkɛ i bɛ fɛn fɛn na kɔkɛ mais je te dirai tu n'es pas beau tu n'es pas classe c'est toi qui es n'importe quoi là e de ye lagasa in ye kasa bɔlen a tɛ ko kamankɔrɔla man ɲi i ɲɛ man ɲi i kɔ man ɲi i fasi man ɲi ko kow b'a bolo foyi t'i bolo foyi awɔ a bɛɛ bɛ yan de kɔkɛ ne tɛ taa soma fɛ yen n tɛ taa mori fɛ yen ne tɛ taa yɔrɔ si kɔkɛ haa hɔrɔn lankolon e tɛ malo dɛ i ɲinɛna i ka karamɔgɔ surumani in kɔ kurtu la a bɛ komi buru tilancɛ e ɲinɛna o kɔ wa ka jawara gansalama tɛ ne bɛ kow bɛɛ ye n sigilen sans bouger n b'o f'i ye a tɛ maloya yɛrɛ i yɛrɛ ɲuman na ko alasko dɛsɛ bɛɛ tura kurtu la et puis je te dis c'est naturel yɛrɛ kɔkɛ c'est naturel c'est dieu donné kɔkɛ ne mana wuli sɔgɔmada fɛ kɔkɛ ne mana n tɛgɛ dayɛlɛ tan ale a bɛ ka yɛrɛ bulo fɔ ale ye sa kɔkɛ n bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye fɛn fɛn kan ka kɛ bi n b'a bɛɛ analyser n tɛgɛ kɔnɔ k'a ye kɔkɛ kɔkɛ n b'a yira i la je suis capable de quoi ala sɔn de don mɔgɔ sɔn tɛ mɔgɔ sɔn tɛ ne t'a dɔn jɔn de bɛ ka nin nɛgɛ et puis sɔn i bɛ sa ye i e i ye kɛla ala bɛ ka min da i kan i sen bɛ kari i sen bɛ kari c'est fini pour toi sɔnni dɔrɔn kɔkɛ ni ta ye wa kelen fila saba kɔkɛ e bɛ k'i kun sin yɔrɔ min ma n tɛ t'a tɔ ɲɛfɔ n'ala sɔnna a ye n'a tɔ ɲɛfɔ na ale tɛ foyi la n m'o f'i ye i kelen fila saba kɔni ni muso in tɛ ka don mɔgɔw kan ne kama mais a bɛ gérer i ka pati dɛ i ka bɔrɔsi dɛ i ka samara dɛ hali sini n ka bɔrɔsi n ka pati n ka fini he wuli ka bɔ n ka sɛzi kan he n k'i ka wuli ka bɔ n ka sɛzi kan i bɛ mun de kɔ kaja ne tɛ ka kuma ne ye wa kaja o tuma kɔkɛ o e tɛ maloya ka sɛzi ko kuma fɔ ne ye wa kɔkɛ kaja n k'i ka wuli ka bɔ n ka sɛzi kan n kan'i su bɔ yan sisan tu n'as même pas honte i ka sɛzi la yen hali bolo t'a la hali bolo bilayɔrɔ t'a la kaja e ka sira foyi t'a la e k'i e k'i da in ta dɔrɔn ka wuli ka bɔ ne ka sɛzi kan bɔ yen ni mɔgɔw nana sisan i t'a dɔn mɔgɔw bɛ sigi yɔrɔ yɔrɔ du in kɔnɔ yan kɔkɛ kaja i bɛ tiɲɛ dɔn wa dɛbɛn bɛ yen non ni min bɛ sigi dɛbɛn kan o k'i sigi n'o tɛ sigi o k'a to yen e ka wuli e ka bɔ ne kɛrɛfɛ n t'a fɛ k'i ye yɛrɛ bi sɛzi filɛ hali a sigiyɔrɔ sɔgɔlen don e lakasamuso in de ma nin kari e de ma nin gosi ne kun na wa kaja e tɛ maloya dɛ kɔkɛ i ka n'importe quoi ya kow de y'a kɛ n y'a don i kunkolo kɔnɔ k'i faga i e ye den kaja n b'a compter trois n'i ma wuli ka bɔ n ka sɛsi kan kaja kɔkɛ dan bɛ min yɛrɛ kuma tɛ ne n'i cɛ ko ye i i bɛ i bɛ i bɛ fɛ ka kɔrɔbɔ de ya ne bɛna kilasi de kɛ n ka kow la sisan kɔkɛ ka taa n ka sɛsi kura san kɔkɛ kɔkɛ ni n ye e ye sigilen n ka sɛsi kan kɔkɛ ibrahim kɛ ni tu vas faire quoi maintenant fɔ i bɛ e bila mun de kɛ ni min bobara sɔgɔ i k'a fɔ n ma tugun ne bobara o tɛ bara ne la n'i danna o ma o ye alihamudulilayi ye i ka sɛsi nɔgɔlen kasa bɔlen de ta k'a kɛ ni n ka sɛsi ni n'i ye nin tɔ kari k'a ja k'i ka sɛsi san i b'a fɔ i bɛ taa sɛsi san wa n'i ye muso ye i t'a san i bɛ na n sɔrɔ yan

sisan an bɛ yan segu serifukɛ sɛkiyami hayidara mada an faw caman bɛ yen nɔ an faw caman bɛ yen nɔ ɲɛdibu b'u la